kedu ive ide ji wee sizie m na ike dị n'obi ya nọ n'ọnwa taanị neke na aka m bịara n'ọnwa avụrọ m ya ma kedikwa ive mere m eme m ji kweta ive ide kwuru abalị ma o nwe gboo hia mana ka m chere o nwekwara ike ọ bịa ma emesie

kedu ife ị na-enere m ụdị anya ahụ ọ ife ị na-elo ka m na-elo ị na-amụ n'anya n'anya eh? ị na-amụ nnọọ n'anya n'anya kedu ife ido na ị na-elo ife afụ i bu n'obi ka m bu n'obi ife afụ ị na-elo ka mụwa na-elo mana asị ka m jụọ gị ka m ma ka ọ ga-ekwe omume eh? ọ ya-ekwe omume hmm. ịma na ee eh? eh. oge ọbụna mụ na gị na-abụ n'ụdị nwa arụ na-atọ m bilibili ee mana ihe na-ewute m bụ na okerịta ka ị nụrụ nwunye ba ekwuzina ọ na m nụ nwaanyị ọ bụrọ maka m na-achọ ịnụ nwaanyị obi m ga na ọ na-atọ m ezigbo ụtọ ee Mm, mm, nsogbu adịrọ ngwa kedu ife ị bịa ime ebe a abịara m ka ị sụọ ka i si asụ ị sụsasịa ngwa ọ dị ofele ma sị gwakwa o ji ife nwata welie aka enu aka lobe ilo i wetu aka e nwata eweli ife e nụ

anụ na nwara ya marụ nna m nne dị ka ị chọrọ achọ nee ka ị chọrọ achọrọ m ezigbo nwaanyị ma ife ma ife ga na-akwanyere m ugwu fụ m n'anya mụ na ya nọ dịka di na nwunye ọ dị mma ka njụka ele ofe nwe na-anụ anụ ị nwere ike ịnọkata jikọbabịa jikọbabịa pịchabịa pịchabịa pịchatịa tinye n'ive etu izu wee chịa a na-eme ọkwa anyị na-eme anyị na-eme otu mgbosi ọ na-eri ka nke- ka nkata Ọ ma nwe isi. mgbe eke na-asụda ive enwe ọgụ oyi Ivan na-ekwu esi na ka mụ na ya bilu ka mụ na ya nọdụ anya mara ya ma mụtala ya nwa ịma bụrụ nwa nwa ịcha chara chukwu emekwa oh. a ma enwe nwa nwa vụrụ chi jizie a na-akụ kpom kpom kpom kpom kpom nwata nwaanyị ga na-agagharị na-agagharị chi jie ịma bịa wuo ite ochiji veliza ine geke na ntị onye ka ndị akwa nye chọọ obi ụtọ nwa nwụrụ ma nwụrụ

ọkwa na ị ma anọ ebe a na-ata ahụhụ na-ebu anyike na ọkwa ka i nyere m aka ka a tụwa nkụ a na ọ kalịrị m obidigbo obidigbo na ọkwa ka a tụwa nkụ a ka e nwee ike isi nri gboo ka gị nwa likwuo nri na ike gwụsịrị gị o nwe ihe na-atụ uge gị n'anya ị ṅụrụ ala mgbodo ka ọ bụ ụtaba ka ị lachi nya na olukwuo n'ụlọ ọnwa nọọ mbacha ji njibu ejibu iwu ewu nya na oyibo oluzi mana ezigbo di ọ bụ ọkwa n'ife m che na ejego m nwaa ike m ị fụkwalụ ka m na-eme ka m tụwaa nya o kwere m ọ bụ ife karịrị nwaanyị biko di m biko ayọ ka m na-ayọ ọ dị abụ na-akarị nwaanyị ma o lu nlọgwụ nwoke ọnụ ọ na-akarịrịzi nwaanyị mana ụdị nwa ọ karịa nwaanyị ebere ngwa gị onye ala si na o nwere ife ya agwa onye ji mma eje ya n'azụ na mgbe nya chọrọ isi ya bụ na ya bụ ọzọ nya amalụ ebe nya na ya ya ị vụrụ nkụ nwa ọ bụ na nkụ nwa ekwezighị ntụwa jee n'ime ọrụ jee kpata nkụ ofu ka ị ya-eme n'ime ma ị tụwazi nkụ ma ị kpatazi nkụ nke kọrọ gbasara ife m ma bụ na ị vụrụ a na anya bụ agụ agbagote ewu ụlọ ọrụ adado mụrụ nne mma bụzi ife nyị mụ na gị mee agụgụ ọra gwa m nchọ ndị olu mgbe ji be m nri bie nye ọgụ jibe m na gị dị ma emeziela ahụ too mana ezigbo di m hụrụ n'anya nne ebechara na mkpịsịlị aka m eji ewu onye bụ nne doo doo doo ayọ ka m na-ayọ biko onye ahụ mkpịsị aka gị mkpịsị aka gị ụdị nwa ọrọchi a ebekọtacha ba niile wee na ọkụ o zuru nri tel ma ọbụ ma nji wit ewere gị elu idi sie n'ime ọkụ i zuru nri wee egwu ihe eghepụta nri asị m mkpịsị aka gị ma mkpịsịzi anụwa ọnya okwu abụ ka m kwado nri nri ka ndị abụ na nri ka ntị mine gị na ana ka idene gị ụdị ele ede ji edene gị

o nwere ive m lotela kedu ive debe abụlota ka m jụkalị gị nwunye kedu ka arụ ji eme gị kedu ka ka o ji akpanaga gị mgbe ahụ nile gị na mm, obi nwanne m matasịla ọvụ tupu na anụ di na nwunye kedu ka o ji eme gị o nwere ụdị o ji eme gị nke m bụ ogologo akụkọ kọlụ m nne mana nke m dịkwa n'ebu kọọlụ m nya nne ọ bụrụ ọta anụ chekwere ngwo zi na-echere maka nwoke amarakwana m ive m na-eche maka ya makwuru m ive na-eme m nọ na ụvayo nna ya chukwu bụ ive ọbụla ọbụla ka nya bụ ive bụla ezigbo ive ngwu ive ọbụla ị na-eche uche gị dị ya na o nwere onye mara n'obodo anyị nwa

nne m nwere ka m je kute gị mmiri ka ị ṅụọ n'elu ụzọamaka ụzọamaka nne imeli na o nwere ive meli neke neke neke ị sị na o nwere ive meli nne m ọ obele ive ọ nabagonu nne m ke maka ụmụnne m arụ ọ dịkwa fa ụmụnne ya elu arụ ọdịda nna m a nna ya elu ọ bụzi ka ajịba ka ịmara maka na arụ dị onye ọbụla ya ama na nwere ọzọ dị ka ibia ka ị maka ikedinobi nwanne m na nwunye ya mana emebekwa ọfụma ọ na-eme ọbụla ugo o yi nkịlịka ka ị ka abụ ya dị kịta ọ ka na- ọ ka na-eyeli ife ọ na-eyeli ọ nọ mma ụzọamaka ụzọamaka ị makwala abaghị ụzọamaka nne emeli na-arụ ya ụwa ụzọamaka kwanụ nne ka ị ga-agwa okwu na o nwere onye ọzọ eziokwu nne m mana arapụba anwụrụ m ive ị na-elu maka ngwa na nwere nwere ive jikọ mụ na ya nwere ive jikọ mụ na ya taa taalị ọ bụrụ na ọzọ ka ị na-alụ ka ịgwa rite ikedinobi ọkwa nwunye ka m nwunye ka m ọ bụrụkwa agịrị gị kedu ka i si bụrụ nwunye m kedu otu ọ ikedinobi ọ gị nụbata m n'ezinụlọ taa nna m vụlị mee ego duli dunata ive ọ bụla ọ sị ị mee ị mee ọ sị ị kwụrụ ị kwụrụ ọ sị ligo enu ị ligo ahụmanụ okenye nọrọ onwe ka m nọrọ onwe m ikedinobi gị bụ mkpali a ị na-enye m erugo kwanụ nne mkpali a ị na-enye m erugo nne ihe anụ m n'ugbu mụ nwa abụrọ m agịrị nwunye gị ka m bụ mgbe ị na-aka aja mbana

Mkpụrụ m obere oge biko nụ. Oge ahụ ị na-ayọ aka adịkwa na ahụ mana ị ma na ọ bụ na m nye gị oge ahụ nọ anya ihe nwere ozi ụdị oyele enwe nwere ọzọ

bụna ya ana anaba bụna ya anarụ analụ mana mma ana maka nwanne m nwoke ya na-eche m ị mara ụgbọ ebe ọ dị ngwanụ kemgbe ọzọ ma abụ ya nne m ma abịa m ụkwa nwanne echi nwanne echi ma abịa ya gị na-abịa hmm? na-abịa ọ dị nwa ya nọ ọ dị nwa ya nọ na ọ na-atọ m ezigbo ụtọ

gịnị ka na-ege a na-ajụ gasị na-eme ka obi ugwu mee gị gị iru na azụ gị dị nyanya ị gbara ite oge eji mmadụ nwaanyị eme mgbe ọbụla jụrụ gị ese ịsa hụ na ikwu okwu na nne na-agwa gị nna m na-arụ gị arụ a na-agwakwa gị ife uche gị dịkwa ya ọ ba gị mba uche gị dịkwa ya nna m na-agwakwa ife awa gba uche gị dịkwa ya

ọ dụrụ m ịnọ ọdụ nọ na nọ na ebe ka ị je nwugo gwa m eziokwu ejere m na nke adaeze ọkụmụ wee sizie wee jee vu ụvụ ọkụmụ ahụ nne m ọkwa ị mara oriri m nne m nwoke iwe n'iru na ị pụọ uche gị adị ya i were uche gị wee na-apụ na ba na-eche m nne m nwaanyị nche mgbe ọbụla ịnụwe daalụ ọkwa na nke zọrọ m ata anụ daalụ ọ jụrụ ese m bụ nna nna ya ajụ ese gị ebe uche niile dị n'ebe ife ka mma nọ bịa ka i duje m ka m na gị jee sie nri ka ibu m aka sie nri abalị